Ischida chi est ora. A ti ne cheres artzare da su letu, sia o nono? Ahi, corazu chi est tardu.
Eva!
Eja, ajo, chi b'at cosa 'e fagher, corazu! Comente ses entrada in domu mia? Chini ti dd'at donau su permissu de. Tando, nos devimus crarire una cosa, si cheres fagher carchi cosa de minimamente intelizente, mi depes ringratziare, si nono, est menzus chi ti calles a sa muda e chi fetas su chi ti naro eo.
Ascurta, taparrosciu, ma chini ses tui? E pentzai chi m'olemu puru dichiarai po si fai a isposus, ma chini ses? Ma chini ti connosciri? Bessicci, de presti, de custu aposentu, de custa domu, de custu pianeta!
Eja, ses siguru de cussu chi ses nende? Ses propriu siguru chi non mi depes ringratziare? Deu a tui non ti depu nudda.
No? S'iscuru. Sa prima borta chi t'apo 'idu mi fio appena ischidada da essere drommida da tempus meda. Fio ispozada nuda comente sa die chi so naschida e non m'as mancu dadu un'istrazu pro mi cuguzare, tantu chi so depida fuire. Ma si deo. Mudu, detzido de ti perdonare e de perdonare sa maleducazione tua e torro da te Pro fagher paghe essida chin su costume elegantissimu de bono e tue, bruttu manzosu, ti ses presentadu a mie nudu comente unu erme pro t'approfitare de s'innotzenzia mia.
No, no, deo bolemu sceti. Mudu manzosu, sa chida colada, as fattu za una figura chi non ti naro chin tottu sa zente, ti l'as ammentigadu? La chi no est istetia curpa mia. Dd'emu mandau a Bonari a nai a totus chi mi depiant obedessi, chi deu femu su rei. Eia, e l'ana leada totu a boghes e l'ana fatu totu sas ismorfias, propriu unu bellu resurtadu. A su mancu e meno male chi so arribbada eo. E ite as fatu? So andada da issos e apo fatu unu patu, custa est politica e, ma va bè, Lassamus perdere, tantu est innutile chi eo mi ponza a a ti lu contare, tantu tue no lu cumprendes. Lu cheres cumprendere si o nono? Chi issos como sunu zente nostra. Funt assogetaus, ma funt assogetaus a me, no a nosus. No a nosatros. Ca de totu su podere eo ne cherzo a su mancu su mesu, si nono guasto subitu su giogu. A tui iast a bolli unu rei e una reina? Beh, intzandus si depeus coiai.
Ses siguru de lu cherrer fagher? A su postu tou eo bi dia pensare. No, pro como semus solu duos governantes, su mesu tue e su mesu eo. Abada comente ses bestidu. Putzi, putzi, m'as cuncordat pinguinu. Ignorante chi non ses ateru. Custu est unu frac. Est unu costume antigu de Alternos, una personalidade polìtica importante meda in Casteddu de annos e annos e annos e annos e annos faghe. E ducas segundu tui unu bistiu Alternos e un'atra bistia cun su costumu de Bono, in logu de aspetai chi torrit a passai Sant'Efis si poneus a guvernai e ita guvernu cuncordaus. Faghemi cumprender menzus. No, ita nc'est in custu guvernu? Nc'est sa Repùblica, sa monarchia, is ditadoris. Mancu una de custas cosas. Chin sa monarchia nos depemus prenare de cussos nòbiles, nobiletos, nobilotos, zente chi non mi praghet pro nudda. E intzandus sa ditadura.
Si ti pones chin sa fortza, prima o poi ti che segan sa conca, comente in sa Rivolutzione. E intzandus sa democratzia.
Nemmancu. Si totu tenent su diritu de chistionare, comintzan a ponner regulas a su 'onzi minima cosa. E ch'essimus totu de conca, sa democratzia, ammentadilu, est sa mama de sa burocratzia. E duncas. Aspetta unu paghitzeddu, tue l'as bida cuss'iscalinata manna Chi b'est in dananti a su bar Mediterraneo. Ah, cussa chi in pitzus nc'est cudda spetzie 'e domu bianca chi paret. Unu tèmpiu, unu tèmpiu antigu meda. E poita ses faende cussa faci? Ca paret unu tèmpiu, beru. E nois namus chi fit unu tèmpiu. Castia ita apu agatau. Ita est?
Paret una spetzie 'e mappa antiga. Eja, est una mappa de custa zona, una cosa de de tempu antigu, de tempus meda. Ma castia is nominis chi nci funt iscritus.
Mi' su scaleri mannu, ah! Si narat, si narat, scalinata di Bonaria. e de Bonaria. E sa domu bianca fiat una crèsia. Sa crèsia de Bonaria. De Bonaria. E Bonaria ses tue. E tzandus nci seus. No seu cumprendendi. Ah!
Poita tui ses eletrònica e no arrexonas po cumandai si serbit una cosa chi ddus fatzat a timmi e chini est chi fait a timmi prus de unu deus! Sos cumandamentos de Deus non si ponent in discussione, si depent solu sighire. Sa leze est sempre zusta, si no la cumprendes est curpa tua. E si no pones a mente, is atros omines e is atras feminas ti castant male, no ti bolent accanta. At a esser sa zente E totu chi at a chircare de ti ponnere de ti ponnere suta, de ti punire, no amus a tenner mancu bisonzu de s'esercitu, de polizia. Si si, est cussu chi si serbiat una religioni! Duncas o Eva, deu e tui eus a essi a sa propriu manera guvernadoris e papas de custa religioni nosta. Sigu a non cumprendi, e su Deus Chini si ponit a fai su Deus.
Tui! Is scaleras 'e sa crèsia funt postus a nòmini de Bonària e no ti nant Bonària a tui. Tui ses su Deus, su Deus chi totus stìmint chi nisciunu biri, su Deus chi totu ind una ti bogat una boxi e ti frastimat e no sciis de aundi sa boxi ti siat arribada. Si ddu narais bosatrus, ma dònnia religioni tenit is arrexonamentus e arrègulas e dotrina. Deu potzu puru fai su deus, ma ita arratza de deus seu deu? Eh! Innoi tenis arrexoni, tocat a si pentzai a dotrina. Oi, mama mia, cantu la faghides longa, setzis duos arroscosos, faghimus una cosa in presse, leamus biculos de religiones chi zai esistint, Las ponimus paris, faghimus unu pastitzeddu unu bellu minestrone e fatta sa religione. E intzandus tocat a si ponni a studiai. Po cussu gei nci pensu deu, si ndi bogu a pillu programmas, cantu ndi boleis ascurtai a custu ddi narant don Mario Cugusi, fiat predi, cristianu, catolicu, romanu e sardu. Sa cresia de oi est una cresia fatta sempri de genti, de personas, de ominis e feminas chi bivint in custu mundu e bivint cun is problemas chi nci funt in custu mundu. Certu ca sa cresia in custu tempus est cambiada meda. Sa genti sighit a nai, eh una 'orta fudi aici, una 'orta si fiat custu, cust'ateru. Ma una 'orta su mundu fut diversu, su mundu fudi comente a nai caminàt cun sa cun sa religioni, su tempus fudi segnau de sa religioni, sa genti andàt a cresia a mengianu, andàt a cresia su dominigu a mengianu po sa missa, a meri po sa po su catechismu Ma oi est totu diversu. E su predi prima fut una persona importanti, fut connotu e arrispetau. Oi chi no tenit chi no tenit preparatzioni, no tenit modu de fai, no si scit ponni cun sa genti a fai in modu chi su mundu si andit mellus no contat nudda. E c'est su problema poi ca in cussu tempus sa preparatzioni puru de is presis no est chi siat de is prus bellas poita ca si studiat prus pagu cumenti in dogna in dogna setori no est chi no est chi dotoris de oi siant mellus de prima in su sensu ca una 'orta su dotori De sa cunduta fut un dotori preparau e sciat fai un pagu de totu. E custu balit po sa cresia puru, nc'at presis chi pigant a manu sa Bibbia e no scint ita nai. Quindi su mundu est cambiendi. Intantis si ch'est sighendi custu predi a chistionai emu a bolli sciri de issu si cumenti deu mi depu arregulai in custu mundu aundi seu casi solu, cumenti si iat a depi fai po essi unu bravu predi po ponni in pè una bella religioni chi funtzionit cun sa genti, ita depit tenni unu predi, a is dis mias, ma ddu depu cumprendi de de is fueddus suus, de cumenti depiat essi a is dis de de cust'omini, ita depit tenni unu preti, ita carrera depit fai.
Beh, deu ia a nai ca serbit certu su studiu, però oi serbit meda umanidadi. Deu nosu ddu bideus cun su papa de imoi, papa Franciscu chi est un'omini chi scit abarrai cun sa genti, s'indulit a sa genti chi tenit abisongiu, no ddi praxit s'aparientzia, Ddu bideus candu fait sa missa ca chi est tropu bestiu a a cumenti unu faraoni est est imbaratzau, no est cuntentu, parit ca est postu in una gàbbia e quindi est un' omini chi dimostrat su modu de chi est sa crèsia po bivi. Mentris invecis nc'est genti chi in cussu modu de fai de su Papa chi est un'omini, chi est meda umanu, chi tenit meda a sa celebratzioni ma tenit de prus a s'umanidadi, cosi at essi unu modu de de si ponni oi su predi cun sa genti, su predi, su speciamenti is obispus e ma est su modu de essi crèsia. Un'antra cosa bella segundu me immoi est ca sa crèsia sempri de prus est diventada comunidària, est diventada de totus, no est sceti de cussus chi ddui traballint comente impiegaus, insoma, no. E quindi una cosa seguramente chi est migliorada meda est su sensu de sa comunidadi e non sceti, non tantis, anzi, non tantis innoi in Italia, in Europa, ma specialmente in sa Sopratotu is cresias noas, is cresias giòvanas, comenti in Africa, comenti in America Latina, in sa cresia prus de sa genti, no prus de is predis, e custa est una cosa siguramenti bella. A mei m'iat interessai una cosa, sigumenti deu depu ponni a impari custa genti e depu biri ita faint, ddus depu connosci, deu immoi pongu in pei a solu una religioni, Ma sa duda mia est custa, cussu chi seu timbendi deu est custu, e si unu ndi fait un'atra de religioni e si feus cuncorrentzia, cantu religioni nci podint essi impari, ma tocat a si fai sa gherra, tocat a no si fai sa gherra, cumenti mi depu cumportai? Primu 'e totu ca Deus est unu sceti, su modu de connosci a Deus est diversu de òmini a òmini, ma totu cussus chi circant sa spiridualidadi, chi circant su coru, chi circant sa beridadi, sa giustizia, ma funt a postu cun Deus. Ma e s'atra cosa bella, segundu mimi, est ca su Papa, Papa Franciscu, est meda impegnau a si ndi Bogai de conca s'idea ca s'unicu chi est in sa beridadi, s'unicu chi scit cosa chi est agradessiu a Deus est su cristianu. Sa cosa chi si est imparendi est ca no est tanti su modu comenti nosu ddu pregaus a Deus, ma est su modu comenti nosu biveus chi est agradessiu a Deus o no est agradessiu, per cui sempri sempri de prus creu no anda eus a andai in su tempus chi at a benni eus a andai sempri de prus a unu modu de de arrispetai su modu cumenti unu pregat, su modu cumenti unu fait sa si fait una sa sa crèsia sua e quindi deu creu ca Su tempus benidori at essi unu tempus de prus paxi religiosa, in su sensu ca sempri de prus nosu si nd'eus a liberai de s'importantzia de su ritu, de s'importantzia de comenti nosu pregaus. No esti, sa preghiera no esti su sa dimostratzioni ca nosu creus, nosu pregaus po. Custa religioni chi si serbit po cummantai e depeus sturiai. Issa nc'est stupada a una parti e deu a s'atra. e si sciri candu tengu bisongiu de cunzillus de intelligenzias mannas impunnu sempri conc'a su bar Mediterraneo. Oi intrendi agattu unu silenziu, una luxi bella, una paxi e tottu in duna e non mi biu presentau a Siddharta su buddista. Cumenti dd'iat biu Siddharta dd'iat connottu Comente si si dd'essit nau unu deus. Fiat un'omineddu simpli, bistiu de grogu, caminendi cun sa cìcara de sa limusina. A loddu! iat nau Siddhartha a Govinda, cussu est Buddha! Govinda iat castiau a su para a prapallissu grogu, chi pariat oguali a is atrus centu paras, e si ndi fiat acatau issu puru. Si, si, fiat pròpriu issu, e dd'iant postu in fatu, castiendiddu, Budda caminada po contu suu, pensa chi ti pensa, sa faci no fiat ni allirga ni trista, sceti pariat chi s'ànima, a intru, fessit faendi una spètzia de arrisuleddu, cun s'arrisuleddu suu Sulenu cuau comente chi fessit unu pipiu sanu e de ispètzia bona budda sighiat in s'arruga sua, teniat su prapallissu e poniat is pes in terra comente a totus is atrus paras, comente narat sa règula, ma in faci e in sa ghettada 'e su pei, in is ogus bascius, in sa manu lassada andai e po fintzas in dogna didu de sa manu si ligiat, Paxi, perfetzioni, no ti biast nudda de s'omini in circa, ni su disigiu de cali si siat cosa, arrespirada e bastat in d'una luxi fora de tempus.

Funt arribbaus fintzas a nosus chi ddus at iscritus un'atteru scriidori chi ddi narant Hermann Hesse e su liburu si narat puru Siddharta. Seu sempre prus forti, sempre sempre prus cunvintu de depi fai custa religioni. E bessiu de su bar mediterraneo, propriu a is peis de su scaleri mannu de Bonaria, agattu un'atteru ologramma. Si bit ca s'arruga chi eus scioberau cun Eva est cussa bona. S'ologramma est cussu de Nicola Melis ca fiat unu professori de universidadi spertu de curturas de Turchia e de logus foras de sa Sardegna.

Duncas custu Nicola Melis est chistionendi in cussa calidadi de sardu burdu chi m'anti nau chi si narat italianu e custa calidadi de sardu burdu dda chistionat poita issu tenit m'anti nau origa meda, est bravu cun is linguas, est bonu a chistionai su turcu, est bonu a chistionai s'arabu ma su sardu 'eru no ddi benit e ddi benit custa spetzia de de sardu burdu chi est s'italianu poita connoscendi tropu tropu linguas no nd'at no nd'at imparau cussa giusta chi est su sardu e deu em'a bolli sciri sempri chistionendi de custas religionis ita est custu Islam

Non è esatamente una guerra santa. Depu segnai totu poita mi nd'istat narendi medas de cosas custu Nicola Melis, una cosa chi m'est praxia est chi castiendi totus cosas chi m'at fatu biri Bonaria puru de su cristianesimu, duncas funt monoteistas e tenint unu deus sceti e deu puru ndi bollu sceti unu de deus poita non mi bollu atropelliai e funt religionis nascias in su desertu, Custas arreligionis nascint sempri in su desertu e deu in su desertu mi seu agatau a solu e duncas seu setziu a cuaddu e andat tropu beni. Un'atra cosa sceti, em'a bolli sciri de cust'omini chi custas arreligionis, cristianesimu chi islam, atras cosas, chi podint aturai impari, poita deu em'a bolli fai una spetzia de cosa ponendi impari arrogalla de atras arreligionis, poita a mei mi serbint po guvernai

non andare troppo indietro nel tempo, adesso in Siria abbiamo una guerra orribile, ma fino a pochi anni fa, ma parlo 2008 eccetera, la popolazione siriana che è composta da varie religioni convivevano. Haha seu cuntentu meda de comente est andada oi, Bonaria est bessia su deus de sa religioni ufitziali de su pianeta nostru, sa Sardegna. At a essi unu Deu bonu, massimamenti po mei po Eva, chi teneus abisongiu de guvernai cun d'una spetzia de de teocratzia e cun d'unu Deus chi ponghet a menti a nosus, faendi is cosas chi serbint a nosus po guvernai. Cumenti cumprendeus ita trassa a donai custa religioni, cumentzaus. Sa cosa chi mi dispraxit est su no sciri cumenti at a andai cun Eva issa mi praxit, mi praxit ma non dda cumprendu sempri, è intelligenti, parit bona de coru puru, ma è cummandera, è abbettiosa, bolit sempri tenni arrexoni issa, in prus no apu cumprendiu si ddi praxu, assumancu unu pagu, boh eus a biri, sendi ca fiat ora 'e torrai, apu arregistrau custus fueddus camminendi e immoi immoi seu intrendi in domu e acanta de sa machina de ibernatzioni. Bene agatadu, barone Rossi. Ah! Tui ci ses? E Bonaria aundi è? Boh, no l'isco, at a essere in carchi logu fatende a Deus. Oe ti che corco eo. E ita boles nai? Brutu mantzosu, non ti che ponzas in conca patatas buddidas, cherzo narrer solu chi apo a fagher su chi faghiat sempre Bonaria. Quindi est menzus chi non ti caentes meda, ca ti che depo isfrittare totu. Femu pensende una cosa, o Eva. Hm?
Seus bivende in unu pianeta chi at passau giai unu sciacu mannu, una spetzie 'e fina 'e mundu. Eja. Emus a depi fai is cosas cun prudèntzia. No ddu scieus ita siat sutzèriu, ita apat fatu benni sa fina 'e su mundu. E tando? E duncas, seus andende a innantis castiende su tempus passau, circhende de imparai cosas de sa genti chi nci fiat a innantis de nosus, ma si po nai, is cosas chi seus circhende de copiai funt is pròprius cosas chi ant portau a sa fina 'e su mundu. Ah! E ita ndi sceus nosus? Abeta, aundi ses andendi? Ascù, eo mi ch'ando, ti che depes bogare su frac, ti depes ispozare e che depes bintrare intro 'e sa machina de s'ibernatzione. No as a cherrer chi iste inoghe in tantu chi ti pones a culu nudu, ispero? No, no, no, no, si cumprendet, però non m'as arrespostu. T'apo a responder lunis chi 'enit, ti atzendo sa machina de s'ibernatzione da fora chin su telecomando e finimus inoghe. Abè, abè!
Eva, e is brebus? T'apo lassadu unu bìculu 'e pabilu. Lezilu trancuillamente cando ti che ses cungelende. A lunis, barone Rossi.
M'at basau, m'at fatu, m'at basau. Intzandus. E intzandus,
poita sonnu. Intzandus si m'at basau intzandus is brebus. Oi chi mi depu fai is brebus a solu. Abeta, su paperi, su paperi.
Ah duncas. Eis ascurtau is duas giòbias, comente dogna lunis. Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle, de Serena Schiffini e de Damiana Culeddu. Cun is ologrammas de don Mario Cucusi e de Nicola Melis. Su tènnicu fiat signor Tore Pistis e sa regista Serena Schiffini. Deo seu guvernadori 'e babbai